You think you know, but you know nothing. You think you know, but you know nothing. Ọmachancha ndị Igbo. Ọmachancha ndị Igbo. Over clever na-egbu unu. Ee, na ị ma ife. Ka ị lụọ like this, ka ị lụọ ka ị na na ị ma ife. ọ bụrụ na ị maara ife ọ bụrụ na isi gị na-arụ ọrụ as onye igbo ị bụ at the first time ị man start ị man ị man enweta all this ị man get involve ife gbasara anaba ya forget zie ọmachancha i nwere ike ịma this ife i bu n'isi nwere ike ịrụ mathematics ị ya-arụ ka i wee zuru nwa mmadụ wee naa anị igbo ọmachancha ị fụgo ebe ị fụrụ onwe gị anụmanụ nwoke igbo zuru nwa nwa mmadụ nwa zimba nwa zu- ezumezu ka a ghara ịkpọrọ afa fa n'isi ebe a ị chọzie ịma ife bụ ezumezu ma ọ bụrụ na ị nọ n'obodo a ị jụọ m ife bụ ezumezu anụmanụ nwoke igbo zuru nwa ezumezu wee naa ana igbo i zuru nke a na o zurọlọ gị i bido kpọwazịa nke onye obodo nke nwaanyị nke ịmụkọ utu nwaanyị obodo ka ị kpọbịa ka ị chọkwa were ya i jikwa bịa zukwara nke a wee na aka wee kpali update ka m na-adrop ife a bụ na nwa nwa azụ nwa ezumezu anatago obodo a ndị obodo a system nke ha dịkwa egwu ka e si fly ya nwa wee kpọgote ya obodo a while the guy ka nọ n'ime na-echill ọ ka nọ n'ụlọ mkpọrọ mana nwa anatago obodo a nwa anatago obodo a yes ị ya-ajụ m ee nwa ezumezu kedu ihe gbasara ya na onye obodo ka m kọwaziere gị ihe gbasara ya na onye obodo bụ na nwa ezumezu a bụ mma ya mma ya n'onwe ya already abụgoro onye obodo mma ya already bụ onye obodo o nwere akwụkwọ obodo a then a mụrụ ya n'obodo a then onye obodo a ka ọ bụ already because mma ya bụ a citizenship so o wee kpọrọ ya wee naa ndị obodo a ya-afight ife dị na ya because na ọ nwa fa ka ọ bụ no matter na mma ya si from ezumezu but mma ya abịago ebe a nationalize ya anụmanụ na-ajụ m ee kedụzi ezumezu nke nwa a kpọgotere ya ụnyaahụ a kpọgotere ya ụnyaa n'obodo a while na nwoke kpọ ya wee naa ka nọ n'ime na-echill ọ ka nọ n'ime mkpọrọ n'ime mkpọrọ ọ nọ n'ime nga because na o zuru nwa a na with ka o si konuko with akwụkwọ obodo with whatsoever with onye sign with printing copy copy e me na onye amụ nwa a ezuru dị nwa ka maybe na ọ bụrụ o nwere ike bụrụ contact ịmago na iche isi obodo a fenie be anyị utu atụ mmadụ ịkwụsị solu ya akwụkwọ kpamkpam even solu ya akwụkwọ sef bufee yi ego ife niile bụzi ego nwa mebi na oyi o mere but ama na nke a eji aka adịrị ya ka kwọrọ akwọ ọ ya bụ aka obodo ka o si mara ka o si konukọ utu anọda ezumezu whosoever wee duru nwa wee naruo anị igbo narụzie ya n'igbo kpọwazie ozugoro nke ahụ nke a agago ọzọpụtago nke a kpọwazie anụmanụ nwaanyị obodo ya na ya mụkọkwara nwa ka ọ bịakwa kpọrọ nke a chụkwa wee nke a wee bịazie wee bụrụ na nwaanyị ezumezu a isie na-arụ ọrụ o jeele nke ya because ịmagonu mgbe ọ lapụ anụmanụ nwaanyị obodo bido otu anụmanụ ozi ee eh, nke onye ezumezu fana abụọ na-anọ n'ụnọ nke mụ nke anụmanụ nwaanyị obodo nwere ike ị na-abịakwa na-asị ya weta ego nwa ego ịmago ụmụ ihe support nwa gasị and ga-enye aka o sekwa ebonge because nwaanyị obodo ime ọrụ fa nwa ha ya na-abịakwa na-ese ya ebonge yes na-anakwara ya ego ji enedo nwa ya anya while na nwaanyị ezumezu nọkwa in picture with anụmanụ ahụ so from there o wee malụ nke nwaanyị ezumezu marụzi ya nke a asị nọọ ee eh, na ọ dị onye mụrụ nke nwoke nwa yes na ha akwụsịgo na ya nwa bụzi onye nọ on board ka ha si mara so the lady dị clever enough iji link ya with that lady because ọ ma na ebe ọ kpọrọgo nke ya nwa na na ọ ya na-ekwu with nwaanyị nke obodo a ịghọtago o link ya with nwaanyị nke obodo a si ya ya pretendie na ọ mara na ya na ya na-aba ada afụzi from there nke a si ya ee na hei na nwa ịbịara na ozugbo nnọọ na ihe nidide bụ ibi ozugbo nnọọ ị bịa bịa kpọrọ the nwa naba in fact ama enwezi ego m ji azụ nwa ike nwa agwụgo m bịa nnọọ ka m signara ya akwụkwọ ka ị kpọrọ the nwa naba na ike agwụgo m in fact na nwa ịma na m nwere lot ụmụazị gasị so ka m jide ndị nke a kpọrọ nke anụwa na nwa bụ nwa naijiria ịma nwa ama naijiria ama naijiria na ọ dị stubborn like you and nwoke na ọ dị stubborn like you na ọ na-enye m nsogbu bịa kpọrọ ya nnọọ ka ị naba anụmanụ wee chee na ụkwa ọ na-apị na mkpụrụ dị n'ime m bụ ewu ọfịa m bụ zombie hei wee sakaralụ lee anị lee anị ma akwụkwọ si akụkụ obodo lee anị ka ọ lee ya mama ya si na o lelele anị obi e ọghọsi ebe because ka ọ na obodo o nwe ihe o metenwu na naijiria because ọ na-azụ na anaba ayarụ ịghọtago so even ka ọ nakwuru ana sef na ọtịchakọ ntịchakọ ka o ji wee naba so o nwere investment o nwere menwu na naijiria because ọ na-azụ anabagharị so like no anị obi e ka o lee o sef amarọ m ka o zuru anị mmadụ wee lee onye na-ezu nwa mmadụ onye ezu anị mmadụ lee chịkọọ ego wee si akụkụ obodo wee bata obodo batazie obodo n'ụdị ka ya na nke nwaanyị akwụwazi ya ịghọta because nke nwoke nke nwaanyị si na ọ bịara na nnọọ ivu na onye ya na ya na-abụ na ayị ya na-ese gị ọ bịa nnọọ ka ha kwụwa nnọọ na ya bịa bịa ka fada nọ kọwa ya kwụsịzie ihe dịka maybe a year or five six months ọ sị na ya kpọrọ nnọọ Chukwuebuka nọọ stubborn e na Chukwuebuka abụọ e ọ ama Nigeria nọọ Nigeria blood ọ na-ayị ya arụ na ya chọrọ ịmara anya da like ụmụ nwoke nọọ nwaanyị bụ ihe ndị after mma edibe ejide ụmụ nwaanyị kpọrọ ụmụ nwoke a ka ịnaba anụmanụ sakarịrị si agobo batafa nọrụ final order ọ sị ya ka ha bịa six months ha nọrọ dị one month then nke nke nwaanyị obodo a kpọzie anụmanụ enye ezumezu nwaanyị odugo nke eje drop ọ bịa ka o duru ọzọ ewu ọfịa Hey! ewee kpara ya aka ozugbo a bịazi na be nke nwaanyị obodo kparazi ya aka wee lie ya. so ikpe ya eme m vivi- video ebe a ikpe ka a nọ since na-ekpe o now em- a fight godo ịkpọgote the child ebe a the child bata yesterday